akuti amwene nesta inuyo mmadana ndi donald trump uh, ndi america amwene zinthu zake ndizovuta kufotokoza right? um, nanenapo kale kuti i don't like donald trump and pali nafotokoza zifukwa zimene sindigwirizanirana ndi donald trump zimenezo ndinazilankhula nkhondo isanayambike Mukumbukira bwino ndinanena kale nkhondo yayambika I don't agree ndi America ndi Donald Trump poyambitsa nkhondo imeneyi okay I don't agree and I never agreed kuyambira pachiyambi mpaka lero I don't support the war komano panopanso sinkhani yoti I don't support the war chifukwa nkhondo yachitika kale mwezi watha okay sizoti i don't support iso yayi nkhondo yamba kuchitika kale mwezi watha i don't agree nkhondo imene simayenera kuchitika simayenera kuyambika okay eh chimenechocho si- sikutinso ndingasinthe maganizo yayi zonena kuti irani isakhale ndi nuclear weapons ndi zonena kuti irani ikufuna ikhale ndi nuclear weapons Argument yake ndi yoti chani? Ma Iranians amanena kuti afuna akhale ndi nuclear weapons kuti zikhale ngati deterrence, chiletso, kuti maiko enawa asawachitire chipongwe. Chifukwa dziko limene lili ndi nuclear weapons anthu amaliopa, amalipasa ulemu. That's it. Pakistan ili ndi nuclear weapons. India ili ndi nuclear weapons. Anthu amaganiza kawiri katatu kuti tiipange attack dziko ili ndi ma nuclear weapons ndiye kuti itha kukhala nuclear war. Chi, chi uh, chiletso chimenechichi ndi chimene Iran ikufuna. Ndiye inuyo mukupita kukaipanga attack Iran. Eh, Israel ikupita kukaipanga attack Iran. Pamene pa si mwango Mwangoipasa Iran ija zifukwa zomveka zonena kuti akuluakulu tikhale ndi nuclear weapons, tikapanda kukhala ndi nuclear weapons tizingomenyedwa, tizingotoledwa. Ndi zimene mwapanga prove going forward awawa ndi nuclear weapons aisaka kaya agula mseri aisaka tsiku lina lake muzangomva kuti apanga declare kuti we are a nuclear state chifukwa sangalole kuti muzingowatibula nthawi zonse zimene inu mwaganiza kuti muwatibule nde basi muwatibule. mukayambana nkhani zoyenera kukambirana muwatibule no no no palibe dziko lingalolere zimenezo aliyense amafuna sovereignty ndiye iran ndi dziko loti lili ndi ma resources eh, lili ndi chuma chake cha mafuta lili ndi kuthekera cholikanizira kuti likhale ndi nuclear weapons ndiya Iyayi, ikakhala ndi nuclear weapons lidzatipanga attack ifeyo. Inuyo Israel ili ndi nuclear weapons? Israel ili ndi nuclear weapons? Nde iyoyo izingopanga attack anzake? Ah, akuluakulu. Akuluakulu. za America pa nkhondo imeneyi ndi zimenezo. Sindimadana ndi America ngati dziko kapena sindimadana ndi ma Americans ngati ma Americans. I know chithandizo cha America, kufunika kwa America, zimene America yapangapo pa dziko lapansi pano, I know. Koma I know nso zoipa zimene America imapanga. Ndiye ikapanga zoipa zija ife timatsutsa. Zoipazo timazipanga point out. Okay? Hey, having said that, ndikamapanga report news, I try kuchosa, kuchosamo ku my personal feelings iwo ndimayesesa kuwachosa ngakhale nthawi zina zimavuta komabe ndimayesesa kupanga report america ikapanga news zakuti ndinena awa apanga ndinena koma Ineyo my views on this war ndionena kuti siimayenera kuyamba and alipo anthu ambiri pa dziko pano amene amaganiza ngati ineyo siimayenera kuyamba sizimayenera kuchitika zikomo kwambiri stay blessed ndine Nesta the black teacher.